Daoibh! Fáilte ar ais chuig an seó agus an tseachtain seo tá an Christmas Special againn, nó eagrán speisialta na Nollag, ach níl a fhios agam an bhfuil an ring céanna ag an ainm sin as Gaeilge mar atá aige i mBéarla. Ach ar aon nós, cosúil leis an Christmas Special anuraidh, níl a fhios agam cé chomh Christmasaí nó cé chomh festive a bheidh an t-eagrán seo seachas an ceol iontach nua a bhí againn ag tús an eagráin, ach ar aon nós, déanfaimid iarracht, tá labhairt beagáinín faoin Nollaig ar aon nós. So, tá mise ag taifeadadh ar an seachtú lá déag, mí na Nollag, agus, you know, caithfidh mé a rá, go ginearálta, agus b'fhéidir aon duine a raibh ag éisteacht linn anuraidh, beidh a fhios agaibh faoi seo. De ghnáth ní bhíonn mé féin ró-ghafa leis an Nollaig, really, i gcomparáid le daoine eile, you know, a lán daoine eile bíonn siad, oh, ní bhíonn siad ag smaoineamh faoi aon rud eile seachas an Nollaig, go háirithe cailíní, caithfidh mé a rá, a lán cailíní thart ar m'aois féin, ó thús mhí na Samhna. Mothaíonn sé go bhfuil sé níos luaithe gach bliain ach thart ar an am sin bíonn siad ag smaoineamh faoin Nollaig, ag éisteacht le ceol na Nollag agus i gcónaí ag labhairt faoi agus domsa níl sé cosúil leis sin. I mean domsa tá sé níos mó cosúil le séasúr beag in áit lá, like an lá Nollag é féin. ní bhíonn mise really ag déanamh aon rud speisialta nó aon rud ródhifriúil ó na you know, normal day to day, ar ndóigh ní bhíonn mé ag obair ar Lá Nollag ach cinnte go bhfuil daoine ag éisteacht leis seo agus bíonn orthu obair ar Lá Nollag nó b'fhéidir ní bhíonn siad ag ceiliúradh na Nollag so mar gheall ar sin bíonn siad lánsásta chun obair ar an lá sin nó daoine b'fhéidir ag obair sa seirbhís sláinte mar shampla agus níl an rogha acu agus caithfidh siad a bheith ag obair, so shout out do na daoine sin mar tá na daoine sin ag teastáil agus tá sé deacair ar na daoine sin. Ach mé féin, yeah, seachas, you know, lá saor agus cúpla lá saor, nó seachtain saor really a bheith agam ón obair thart ar am Nollag agus, ar ndóigh, an rud is mó domsa ná, a bheith in ann dul ar ais go hÉirinn mar bíonn mé ag caitheamh an chuid is mó den bhliain anseo sa Spáinn so is seans é níos mó ná aon rud eile just chun dul ar ais go hÉirinn cosúil le mar a bhíonn mé ag déanamh de ghnáth i mí Aibreáin agus mí Mheán Fómhair nuair a théim ar ais sna míonna sin ar feadh seachtain nó coicís chun mo chlann a fheiceáil agus just cúpla seachtain a chaitheamh ansin i gContae na Gaillimhe so sin an rud is mó domsa leis an Nollaig é féin, is dócha, i, i mo theachsa, ní raibh sé riamh, like, mar rud an-mhór, you know, bíonn muid ag ceiliúradh na Nollag gach bliain, is dócha, le cúpla bliain anuas, anois agus mise thar lear, bíonn Lá Nollag an, an t-aon lá i rith na bliana agus an t-aon lá an bhliain ar fad go bhfuil muid go léir sa teach. Ar an lá céanna, ar an cheathrar againn, mé féin, mo bheirt deartháireacha, mo dheirfiúr amháin agus ansin mo thuismitheoirí, ní tharlaíonn sé really, seachas ar Lá Nollag b'fhéidir, má tá comhtharlú, coincidence éigin, i rith na bliana, tarlóidh sé b'fhéidir lá éigin eile ach you know de ghnáth ní bhíonn mé féin in Éirinn mórán agus bíonn, tá mo siblíní go léir. ina gcónaí i nGaillimh ach in áiteanna difriúla i nGaillimh, timpeall na cathrach, ansin amuigh, taobh amuigh, sa chathair freisin agus bíonn siad ag déanamh neart taistil agus ag dul go háiteanna difriúla i rith na bliana agus mo thuismitheoirí freisin, bíonn siad ag taisteal so ní tharlaíonn sé really mórán i rith na bliana seachas Lá Nollag a bhíonn muid go léir i nGaillimh fiú agus ansin go léir sa teach nó sa seomra céanna. So bíonn sé sin go beag, like, really, mar chlann agus go háirithe mar gheall nach mbíonn muid ag ceiliúradh le ár, lenár gclann sínte agus mar gheall nach bhfuil aon páistí, really, inár gclann. Ceapaim déanann sé sin difríocht ollmhór, you know, má tá páistí agat sa teach nó fiú páiste amháin agat sa teach nó má bíonn tú ag caitheamh na Nollag le níos mó daoine, le lán col ceathracha agus aintíní agus uncailí agus seanaithreacha, seanmháithreacha is chuile dhuine sa chlann. Bíonn sé cosúil le a bigger deal, you know agus bíonn daoine b'fhéidir ag ceiliúradh níos mó, so ní bhíonn sé mar sin really i mo theach just tá sé cosúil le, you know. Bíonn gach duine saor ar feadh cúpla lá, ag caitheamh beagáinín níos mó ama le chéile agus sin é. So, yeah, domsa, mar a dúirt mé, an rud is mó faoin Nollaig ná just an seans a bheith agam dul abhaile agus seachtain a chaitheamh ar ais in Éirinn. Ach caithfidh mé a rá, tá mé, you know, ar ndóigh, seo saghas mo Christmas anois, i Seville an tseachtain seo agus fiú an tseachtain seo caite maidir le cúpla cóisir Nollag ar siúl agus, yeah, tá sé i bhfad níos fuaire anois i Seville ná mar a bhíonn sé mar is gnách, so tá sé beagáinín níos wintry agus tá mé actually ag baint i bhfad níos mó taitneamh as i mbliana ná mar is gnách. Tá mé actually saghas ag ceiliúradh na Nollag le seachtain nó dhó anuas, caithfidh mé a rá. Em, ansin, ar an Satharn cúpla lá ó shin, bhí ár lón Nollag againn leis an bhfoireann peil Ghaelach anseo agus bhí sé sin cosúil, you know, lenár saghas meet-up deireanach nó ár, cruinniú deireanach is dócha roimh deireadh na bliana agus roimh an Nollaig so bhí sé sin go deas mar bíonn gach duine ag dul you know lán daoine tá siad imithe cheana féin agus lán daoine ag fágáil an tseachtain seo mar tá daoine you know as tíortha difriúla, as Éirinn ar ndóigh ach freisin as An Fhrainc, as An Ghearmáin, as An Iodáil, as An Phortaingéil, as. bhuel, níl aon duine as an Phortaingéil nó an Iodáil ar an bhfoireann ach as na Stáit Aontaithe agus as an Pholainn agus tíortha éagsúla timpeall na hEorpa agus timpeall an domhain agus seans maith go bhfuil siad ag dul abhaile an deireadh seachtaine seo cosúil liomsa nó an tseachtain seo chun beagáinín ama a chaitheamh lena gclann. Agus mar gheall air sin, ní bheidh siad ar ais an cuid is mó de saghas expats nó immigrants nó níl 's a'm cén focal a bhfuil tú ag iarraidh a chur orthu anseo i Seville ach an cuid is mó acu a bhfuil aithne agam orthu bíonn siadsan ag dul go dtí de ghnáth an chéad seachtain nó fiú an dara seachtain Mí Eanáir bíonn siad ag dul abhaile ar feadh am fada so ní fheicfidh mé Ar feadh tamaill iad ar aon nós. Bhí sé go deas just chun bualadh le chéile agus an craic a bheith againn agus saghas Christmas lunch a bheith againn. Bhí sé, Christmas lunch an-Spáinneach, just gnáth lón Spáinneach le lán tapas agus lán rudaí le roinnt idir ghach duine ag an mbord so ní raibh sé cosúil le turkey nó ham agus bhí sé, ach bhí sé sin actually go deas agus bhí sé sin cool. So bhain mé sár taitneamh as sin, as an deireadh seachtaine agus an deireadh seachtaine seo chugainn, nó an deireadh seachtaine seo, anois ar an dara lá 's fichead, beidh mé ag eitilt ar ais go hÉirinn, ag eitilt ar ais go mBaile Átha Cliath. Tá 's a'm go mbíonn mé gach cúpla mí ag labhairt faoi aerfort Bhaile Átha Cliath agus go bhfuil sé mar cheann de na áiteanna, Bhuel, no, bhí mé chun a rá, ceann de na háiteanna is measa domsa agus go, you know, gur fuath liom an áit sin, go háirithe Críochfort 1, Terminal One. Ach actually ag smaoineamh faoi anois, you know, tá a lán good memories agam ó Aerfort Bhaile Átha Cliath freisin mar gheall, you know, sin an áit a bhíonn tú ag tosú na laethanta saoire go minic, bhuel, nuair a bhí mé níos óige, nuair a bhí mé ar ais i mo chónaí in Éirinn agus fiú anois nuair a bhíonn mé ansin. Ciallaíonn sé sin go bhfuil mé ag dul ar ais agus tá mé chun a bheith in ann, b'fhéidir, seachtain a chaitheamh ar ais i nGaillimh agus tá sé sin, you know, an-cool. Nó má tá mé ag filleadh ar an Spáinn, tá mé i gcónaí ag tnúth le, le filleadh ar an Spáinn freisin. So, yeah, listen, tá, tá mixed relationship agam, is dócha, caidreamh meascaithe le. le hAerfort Bhaile Átha Cliath sa lá atá inniu ann. Ach beidh mé ag dul ar ais ansin, ansin ag dul ar ais go Gaillimh agus níl 's a'm cé chomh fada agus a bheidh mé i nGaillimh don Nollaig ach seans maith just ar feadh seachtain, b'fhéidir go dtí an t-ochtú lá 's fichead nó naoú lá 's fichead agus ansin fillfidh mé ar Seville. Ach níl mé céad faoin gcéad cinnte, níl an, níl an t-eitilt curtha in áirithe a'm fós. So, fan go bhfeicimid. Ach yeah, níl mórán saghas traidisiúntaí na Nollag a'm. Em, i gcónaí ar Oíche Nollag, téim amach ag rith, thart ag a trí a chlog, ceathair a chlog, agus ansin nuair a thagaim ar ais bíonn saghas luí na gréine, má tá an aimsir ceart go leor. Agus de ghnáth, caithfidh mé a rá, ní bhíonn sé riamh ag cur báistí ar Oíche Nollag. Ní, ní féidir liom smaoineamh ar aon Oíche Nollag I mo shaolsa in Éirinn, ní raibh sé ag cur báistí, so níl 's a'm cén chaoi 's atá an an réamháisnéis, the forecast, an tseachtain so chugainn, ach fan go bhfeicfimid. So i gcónaí bíonn mé ag rith, ansin ar Oíche Nollag thart ar a trí nó a ceathair a chlog, ag rith timpeall an bhaile agus ag rith thuas go dtí an an portach freisin. Agus bíonn mé go hiomlán i m'aonar thuas ansin, tá sé go hiontach, bíonn an, ní bhíonn luí na gréine ag an am sin ach you know píosa le píosa tá sé ag éirí níos dorcha, tá sé go deas, bíonn, á, tá an spéir chomh mór ansin, sin b'fhéidir ceann de na rudaí is fearr faoin áit gur as mé féin i nGaillimh, in Éirinn, cé chomh mór agus atá an spéir, chuala mé Tommy Tiernan ag labhairt faoi seo cúpla bliain ó shin, bhí sé ag labhairt you know nuair a théann tú taobh amuigh de. chathair na Gaillimhe agus an rud céanna you know timpeall, timpeall na hÉireann ach go háirithe an áit gurb as mé féin, tá an spéir chomh mór mar níl aon foirgnimh an-ard nó aon rud mar sin so tá sé cosúil go bhfuil tú i saghas dome éigin agus tá tú in ann chuile rud a fheiceáil agus na scamaill difriúla agus an, an solas agus luí na gréine, tá sé go hiontach so ag tnúth go mór leis sin agus honestly seachas é sin ar ndóigh bíonn dinnéar againn ar lá Nollag agus. I mbliana, tá mé chun rud beagáinín nua a dhéanamh freisin, actually. Ar Lá Stiofáin, ar an séú lá is fiche, tá mé chun dul amach go Athenry, ansin ar an taobh eile de chathair na Gaillimhe agus beidh mé ag rith. Tá rás ar siúl, tá rás ten K ar siúl ansin darb ainm The Fields of Athenry. Ceapaim, bíonn m'athair ag déanamh an rás sin gach bliain le b'fhéidir cúig nó sé bliana anuas agus i gcónaí bhí sé ag rá, ag rá liom, 'Ó, caithfidh tú é a dhéanamh bliain amháin so dúirt mé, 'I mbliana, tá mé chun é a dhéanamh. Agus ceapaim actually go mbeidh mo bheirt deartháireacha ag déanamh an rás sin freisin. So, beidh sin go maith. Agus tá mé níos aclaí anois ná riamh. Honestly, like, an ten K seo, ceapaim go mbeidh mé in ann é a dhéanamh faoi cheathracha nóiméad. Agus níl ten K déanta agam riamh i mo shaol san am sin. Like, cinnte, dá mbeadh mé chun an ten K a dhéanamh b'fhéidir anuraidh, Bheadh sé ar caoga nóiméad ach i mbliana tá neart rith déanta agam, cúpla rás freisin, rás i Madrid, an leathmharatón i mí Aibreáin agus freisin cúpla rás anseo i Seville agus áiteanna cóngarach do Seville. Is aoibhinn liom lá an rása agus an seans agam chun na rásaí a dhéanamh, tá sé go hiontach an buzz a fhaigheann tú ar an lá sin agus. yeah just an-spraíúil ar fad agus nuair a bhíonn a lán daoine ag rith le chéile tá tú in ann beagainín níos mó brú a chur ort féin agus tá tú in ann beagainín níos mó fuinneamh a bhaint amach so ag tnúth go mór leis sin go háirithe ar Lá Nollag ceapaim go mbeidh atmaisféar deas agus le cúnamh Dé beidh aimsir ceart go leor ar Lá Stiofáin mar níl mé ag iarraidh a bheith amuigh agus é ag stealladh báistí ag an am céanna ní bheadh sé sin go deas so sin an plean really le haghaidh an Nollag. Just seachtain a chaitheamh in Éirinn, ní bheidh mé ag obair ar chor ar bith. Ag tógáil go bog é, ag déanamh na gnáth rudaí, mar a bhím i gcónaí nuair a théim ar ais go hÉirinn. B'fhéidir lá amháin rachaidh mé isteach go cathair na Gaillimhe agus déanfaidh mé píosa siopadóireachta istigh ansin. Agus amuigh ar siúlóidí, b'fhéidir beagainín ag snámh, ach beidh sé an-an-fhuar. Agus ceapaim tar éis cúpla bliain i mo chónaí anseo sa Spáinn, tá mé tar éis dul saghas soft, níl mé in ann déileáil leis an fuacht. níos mó. So, you know, fiú blianta ó shin nuair a bhí mé ar ais i mo chónaí i nGaillimh, ní bheadh mé riamh ag snámh i rith mí na Nollag. So, ah, b'fhéidir go rachaidh mé, b'fhéidir. You know, tá sé an-éasca dom anois agus mé féin suite anseo i Seville i ndeisceart na Spáinne agus ag féachaint taobh amuigh den fhuinneog agus an ghrian ag taitneamh, tá sé an-éasca chun a rá, go bhfuil mé chun dul ag snámh in Éirinn sa fuacht le níl a fhios agam cé chomh fuar agus a bheidh sé, cúig chéim Celsius, sé chéim Celsius, ach em fan go bhfeicfimid an tseachtain seo chugainn, níl mé cinnte fós. Ach beidh sé go deas, ceapaim. Tá mé chun teacht ar ais anseo le haghaidh Oíche Chinn Bliana, is fearr liom Oíche Chinn Bliana anseo, bíonn sé messy ar ais in Éirinn, just bíonn gach duine amuigh agus gach duine ag iarraidh é a cheiliúradh, ar ndóigh ní bhíonn an aimsir chomh deas so seans maith go mbeidh sé ag cur báistí. Agus yeah, ní, ní thaitníonn na laethanta sin liom nuair a bhíonn gach duine amuigh mar just bíonn an méid sin hassle leis i gcónaí, bíonn ort íoc chun dul isteach go áit a bhíonn saor in aisce de ghnáth mar tá siad ag iarraidh níos mó airgid a thuilleadh an oíche sin agus tuigim é sin, tuigim cén fáth, céad faoin gcéad. Agus ansin tá sé deacair chun deoch a fháil, tá sé deacair an taxi a fháil ar ais, you know, nuair atá tú ag dul abhaile ag deireadh na hoíche. Chomh maith le sin, just bíonn sé plódaithe, an iomarca daoine, a lán daoine, saghas, a bhíonn amach just once a year, you know, agus ní bhíonn, ní bhíonn mórán cleachtadh acu maidir le dul amach agus cén chaoi ba cheart dóibh a bheith ag iompar agus rudaí mar sin. So, anseo tá sé i bhfad níos fearr actually mar ní bhíonn, ní bhíonn sé cosúil le ar ais in Éirinn, like ní rud an-mhór é Oíche Chinn Bliana anseo. Like, bíonn daoine, ceapaim an chuid is mó de dhaoine, an chuid is mó de na Spáinnigh, bíonn siad ag caitheamh Oíche Chinn Bliana lena gclann. Agus in Éirinn, ceapaim ní rud é sin ar chor ar bith, just bíonn daoine ag dul amach lena gcairde. B'fhéidir, b'fhéidir atá traidisiúin ag daoine éigin in Éirinn. Maidir le dinnéar a bheith acu lena gclann, ach i mo chlannsa, ní raibh sé sin an cás ar chor ar bith. Ach yeah, so bíonn daoine ag dul amach lena gclann agus bíonn sé i bhfad níos, saghas, chill. So má tá tú ag iarraidh dul amach agus dul go beár nó teach tábhairne, just tá sé cosúil le gnáth oíche Sathairn nó gnáth oíche Aoine. So tá sé sin go deas. You know, bíonn daoine, bíonn sé gnóthach ach ní bhíonn sé plódaithe agus tá sé éasca chun dul isteach go háiteanna difriúla, tá sé éasca chun taxi a fháil. So má tá tú ag iarraidh dul amach le Oíche Chinn Bliana, mholfainn go mór an Spáinn mar tá sé éasca, níl an méid hassle, an méid céanna hassle mar a bhíonn uaireanta in áiteanna eile cosúil le ar ais in Éirinn, sa Ríocht Aontaithe, is dócha sna Stáit Aontaithe freisin tá an rud céanna. So, em, tiocfaidh mé ar ais anseo ach an chuid is mó de mo cairde, ní bheidh siad ar ais i Seville go dtí an chéad lá, an, an chéad lá, an chéad seachtain. de mhí Eanáir go dtí an tríú lá, an ceathrú lá, an cúigiú lá, so mar gheall leis sin ní cheapaim go mbeidh mé ag déanamh mórán ar Oíche Chinn Bliana nó go mbeidh sé sách chill ar aon nós. So sin an plean really le haghaidh an Nollaig, like níl mórán eile, you know tá saghas dhá Nollaig difriúil agam is dócha, ceann amháin anseo i Seville atá ar siúl faoi láthair agus you know ag bualadh le a lán daoine difriúla le seachtain anuas, daoine atá ag dul abhaile agus tá cúpla cara agam anseo agus tá siad ag bogadh abhaile saghas lán-aimseartha nó tá siad ag fágáil na Spáinne mar gheall gur é seo deireadh na bliana agus níl siad ag teacht ar ais so ag gabháil slán leo agus daoine eile nach mbeidh ar ais go dtí mí Eanáir ag gabháil slán leosan freisin. Agus yeah, beidh cúpla rud eile an tseachtain seo, just ag bualadh le daoine difriúla agus ag ceiliúradh na Nollag is dócha, nó ag rá slán le daoine difriúla. So seo an saghas Nollag domsa, na laethanta seo, i Seville agus ansin rachaidh mé ar ais ar an Domhnach agus beidh seachtain agam in Éirinn agus sin an Nollaig a bheidh agam ar ais i nGaillimh. Hi guys, meabhrú beag faoi chúpla rud ar siúl ag Learn Irish Online an Nollaig seo, ná déan dearmad, má tá tú ag iarraidh bronntanas a cheannach le haghaidh duine éigin agus ceapann tú go bhfuil an duine sin ag iarraidh feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge, nó b'fhéidir tús a chur leis an Ghaeilge a fhoghlaim i 2025, is féidir leat cúrsa a cheannach dóibh ó learnirishonline.com. Tá an bunchúrsa Gaeilge thuas ansin agus freisin tá an cúrsa tuisceana, má tá tú ag iarraidh go bhfaighidh siad an chúrsa sin mar bhronntanas, mar ríomhphost ar Lá Nollag é féin, just cuir ríomhphost chuigam ag liam.learnirishonline at gmail ponc com agus beidh muid in ann é sin a shocrú. Chomh maith leis sin, tá tú anois in ann an ballraíocht iomlán, the full membership, a thabhairt mar bhronntanas má théann tú go patreon.com forward slash learnirishonline. Beidh rogha ansin chun an bronntanas a thabhairt. bhuel, an cúrsa a thabhairt mar bhronntanas. Ok, so tá tú in ann, mar shampla, trí mhí den bhallraíocht iomlán, sé mhí nó b'fhéidir bliain iomlán a thabhairt do dhuine éigin mar bhronntanas. Má tá aon cheisteanna agaibh faoi aon rud agus tá tú ag iarraidh bronntanais Nollag a thabhairt ó Learn Irish Online agus níl tú cinnte faoi nó níl tú cinnte cad é an rogha is fearr just cuir ríomhphost chugaim anois ag an seoladh céanna

timpeall na Nollag agus go mbíonn sé go léir faoi na bronntanais agus bíonn daoine ag rá ‘Ó, caithfimid bronntanais a cheannach don dhuine seo agus don dhuine seo agus an. nó an duine siúd’ agus tá sé like cén fáth, cén fáth a bhfuil sé seo chomh tábhachtach chun bronntanas agus uaireanta bronntanais nó bronntanais an-mhóra a cheannach le haghaidh a lán daoine difriúla agus ní maith liom uaireanta, you know, braitheann sé ar. ar an duine agus ar an gclann freisin ach tá sé sin tar éis éirithe mar an rud is tábhachtaí le haghaidh a lán daoine agus ní thaitníonn sé sin go mór liom. Rudaí a thaitníonn go mór liom ná cé chomh deas agus atá gach duine anseo sa Spáinn agus freisin ar ais in Éirinn. Ceapaim go mbíonn daoine, tá 'fhios agam go mbíonn a lán strus ar a lán daoine ag an Nollaig go háirithe, ar thuismitheoirí b'fhéidir níos mó ná aon daoine eile, agus go minic leis an obair. Bíonn daoine an-ghnóthach leis an obair go dtí an t-aonú lá is fichead, an dara lá is fichead, go dtí an lá a bhfuil siad saor ón obair. Ach de ghnáth, an chuid is mó de dhaoine, déanann siad iarracht, ceapaim, agus mé féin, gan dabht, déanaim iarracht, a bheith beagáinín níos cineálta agus beagáinín níos deise le daoine agus just bíonn gach duine in saghas good form, mar a déarfá, i ndea-ghiúmar. So, tá sé sin go deas maidir leis an Nollaig. Ceol na Nollag, Thaitníonn ceol na Nollag go mór liom. Bhí mé ag labhairt, actually, ag an lón ansin ar an Satharn le cúpla duine maidir le, you know, cad é an t-amhrán Nollag is fearr leat? Agus ceist deacair atá inti, ach ceapaim, domsa, caithfidh sé bheith idir Fairytale of New York, tá 's a'm gur, gur fíor, gur fíor-leadránach é sin, ach. Fairytale of New York nó b'fhéidir freisin Last Christmas le Wham! Agus tá 'fhios agam a lán daoine ní thaitníonn Last Christmas leo nó bíonn siad ag smaoineamh go bhfuil sé cosúil le beagnach amhrán saghas jokey ag an am seo ach domsa taitníonn sé go mór go mór liom. Em, yeah, Last Christmas le Wham! Ceapaim go bhfuil, ach tá a lán cinn an-mhaith. Em, Shakin' Stevens, mar shampla, an ceann atá aige, eh, an ceann atá le Slade freisin. Agus ceapaim go bhfuil siad níos fearr mar gheall nach gcloiseann tú ach uair amháin sa bhliain iad, nó ní uair amháin ach just mí amháin sa bhliain iad, you know, a lán de na hamhráin sin, cosúil le gach amhrán, mar shampla má piocann tú amhrán Drake nó amhrán Ariana Grande nó amhrán Hozier a thaitníonn leat, muna raibh tú in ann éisteacht leis ach i mí amháin i rith na bliana, ceapaim an mhí sin bheadh tú i bhfad níos buíoch as agus. like bhainfeá i bhfad níos mó taitneamh as freisin mar gheall go bhfuil an saghas, cad é an focal iontach sin i mBéarla, eh scarcity ag baint leis, go bhfuil beagainín saghas ganntanas den rud. So, em, yeah, taitníonn an chuid is mó de na cinn cáiliúla liom agus ar ndóigh bíonn mé gafa le, leis an gceol. Bhí mé ag smaoineamh actually an bhfuil aon duine, bhí mé ag labhairt faoi Spotify Wrapped an tseachtain seo caite, an bhfuil aon duine a bhfuil amhrán Nollag acu sa Top Five, ina Top Five Songs i mbliana. Mar ar ndóigh, you know, Spotify Wrapped, ceapaim, bíonn sé ag comhaireamh na hamhráin a bhíonn tú ag éisteacht leo ó, ar ndóigh, tús na bliana, tús Mí Eanáir, go dtí deireadh Mí Dheireadh Fómhair. So, an bhfuil aon duine chomh craiceáilte sin amuigh ansin? go mbíonn siad ag éisteacht le ceol Nollag i rith na bliana, go mbíonn siad ag éisteacht le Last Christmas le Wham i lár an tsamhraidh agus siadsan ar an trá, b'fhéidir, i Mallorca ar a laethanta saoire. Níl 's 'am, ach cinnte go bhfuil an méid sin daoine aisteacha agus daoine craiceáilte amuigh ansin agus seans maith gur, agus níl mé ag tabhairt amach faoi sin, tá mise an-aisteach freisin ar shlí, ach cinnte go bhfuil duine éigin amuigh ansin agus just bíonn siad ag éisteacht le. Amhránaí na Nollag an bhliain ar fad. Scannáin na Nollag, ní bhím ró-ghafa leo, ach sin rud a thaitníonn go mór liom, atá againn in Éirinn ar aon nós. Níl 's agam an mbíonn sé ag daoine i dtíortha difriúla, ach in Éirinn i gcónaí ar RTÉ agus TV3 agus. cén channels eile atá againn in Éirinn? Bhuel, bíonn muid ag féachaint ar na cinn as an Ríocht Aontaithe freisin, Sky agus BBC agus ITV. I gcónaí bíonn a lán scannán ar siúl, agus go minic ní scannáin like Nollag a bhíonn i gceist leo, tá siad níos mó cosúil le like Harry Potter agus cinn nach bhfuil saghas overtly ag baint leis an Nollaig agus actually taitníonn siad go mór liom i gcónaí bíonn a lán James Bond ar siúl agus just tá tú in ann an teilifís a chur ar siúl ag aon am agus féachaint ar rud éigin agus domsa like ní ní bhíonn mé ag féachaint ar scannán ar chor ar bith really b'fhéidir bíonn mé ag féachaint ar dhá scannán nua gach bliain agus seachas bíonn mé ag féachaint ar a lán cláracha faisnéise bhuel a lán cláracha faisnéise cúpla ceann i rith na bliana is dócha má má thagann ceann nua amach a thaitníonn liom Ach ag am Nollag tá tá mé i bhfad níos sásta chun just suí síos agus féachaint ar pé rud atá ar siúl ar an teilifís in áit just a bheith ag lorg ar bhí mé chun Spotify rá ansin ar Netflix agus ar Amazon agus ar na streaming services tá mé actually níos sásta just Lig do RTÉ agus lig do BBC, mar shampla, an rogha a dhéanamh domsa, ok, pé rud atá ar siúl, tá mé, ní pé rud ach an chuid is mó de rudaí a chuirfidh siad ar siúl, beidh mé sásta chun just suí síos agus féachaint orthu. So, sin rud freisin a bhfuil mé ag súil go mór leis actually an Nollaig seo ach yeah níl sé ró thábhachtach dom really i gcomparáid le daoine eile níos mó ná aon rud just an seans agam chun dul abhaile agus tá is am le haghaidh lán daoine is am fíor deacair é Nollaig sin rud nach nach dtaitníonn liom freisin i gcónaí ar na fógraithe ar an teilifís bíonn siad ag cruthú an íomhá seo go mbíonn gach áit cosúil le Winter Wonderland ag am Nollag agus bíonn gach duine ag mothú go maith agus bíonn gach duine ag caitheamh ama le chéile agus tá sé fíor. Le haghaidh a lán daoine. Ní bhíonn sé mar sin ar chor ar bith, ar dtús ní bhíonn sé ag cur sneachta ar chor ar bith, ahem, ag am Nollag agus fiú má tá sé ag cur sneachta ní thaitníonn sé sin le a lán daoine mar b'fhéidir bíonn sé níos dainséaraí ar na bóithre nó ní féidir leo dul ag obair má tá sé níos a lán daoine a lán daoine fásta ní thaitníonn sé leo ar chor ar bith nuair a bhíonn sé ag cur sneachta ach níos mó ná sin ar ndóigh mar a dúirt mé níos luaithe le haghaidh a lán daoine is am fíor deacair é dóibh go háirithe tuismitheoirí ceapaim you know samhlaigh dá mbeadh tú i do thuismitheoir agus tá cúigear pháistí agat agus ansin tá, b'fhéidir, na col ceathracha freisin ag teacht go dtí an teach ar Lá Nollag, tá a lán bronntanais le ceannach agat, you know, tá sé deacair chun déileáil leis na páistí mar tá siad i gcónaí ar bís agus tá siad, tá a lán fuinnimh acu an mhí ar fad really ó thús na míosa go dtí Lá Nollag í féin agus caithfidh tú an dinnéar a ullmhú agus tá a lán rudaí you know i gceist leis agus le haghaidh a lán daoine go háirithe in Éirinn anois agus bhuel i ngach tír really anois in Éirinn sa Ríocht Aontaithe tá a lán bhrú freisin ar chlainne difriúla mar gheall ar an easpa airgid mar gheall ar cé chomh costasach agus atá rudaí cinnte you know níl mé féin ag ceannach mórán bronntanais an Nollaig seo, ach cinnte go bhfuil a lán bronntanais níos costasaí ná mar a bhí siad b'fhéidir cúpla bliain ó shin agus tá brú, agus tá tú ag smaoineamh Ó, you know an dtaitníonn an an bronntanas seo leis an duine seo, an bhfuil an rud seo acu cheana féin agus b'fhéidir nach bhfuil ach dhá nó trí lá saor a'd ón obair, b'fhéidir níos lú, b'fhéidir tá tú ar ais ag obair ar Lá Stiofáin nó ar Oíche Nollag so tá sé deacair le haghaidh a lán daoine agus. A lán daoine, b'fhéidir, chaill siad duine éigin nuair a bhí siad níos óige, thart ar am Nollag, agus ní féidir leo taitneamh a bhaint as an tréimhse ama seo, nó b'fhéidir mar gheall go bhfuil sé an-dorcha agus ní bhíonn an aimsir ró-dheas, bíonn daoine ag mothú faoi ísle bhrí mar gheall ar sin. So, like, tá sé deacair, agus ceapaim go bhfuil sé tábhachtach ag am Nollag chun é sin a choinneáil id intinn, agus nach mbíonn gach duine, ar ndóigh, freisin, daoine ó reiligiúin, éagsúla. Muslamaigh, mar shampla, ceapaim nach mbíonn siad really ag ceiliúradh na Nollag ar chor ar bith. So, tá sé tábhachtach chun é sin a choinneáil, bhuel, domsa ar aon nós, tá sé tábhachtach chun é sin a choinneáil ar m'intinn i mbliana agus an Nollaig ag druidim linn. Sea, sin é. So, Nollaig Shona daoibh go léir. Guys, ní hé seo an t-eagrán deireanach le haghaidh Gaeilge Weekly i mbliana. Seo an sceideal, ok? An, an rough schedule ar aon nós. B'fhéidir go n-athróidh sé, ach ceapaim go mbeidh sé mar seo. Um, an Céadaoin seo chugainn, ar ndóigh, sin Lá na Nollag, so bíodh Lá Nollag agus Séasúr Nollag iontach agaibh go léir. Agus, yeah, bainigí taitneamh as agus déanaigí cinnte chun a bheith. grámhar agus cineálta le daoine difriúla agus daoine timpeall ort freisin agus bheith buíoch as na daoine atá timpeall ort an Nollaig seo. So ní bheidh aon eagrán ag teacht amach an tseachtain seo chugainn. Beidh eagrán ag teacht amach ar Oíche Chinn Bliana. Now ní bheidh ach leagan amháin ag teacht amach so seo an rud a dhéanaim gach bliain, bíonn mé ag déanamh, taifeadadh amháin, saghas New Year's Eve special, agus bíonn mé ag taifeadadh ar Oíche Chinn Bliana, níl sé pre-recorded, bhuel, tá sé pre-recorded ach just uair amháin roimh ré, you know, uair an chloig roimh dul amach, one hour in advance. So, beidh sé sin ag teacht amach ar Oíche Chinn Bliana ach ní bheidh ach leagan amháin, so beidh an caighdeán Ghaeilge sa cheann sin, b'fhéidir áit éigin idir, An leagan seo, an leagan líofa agus an leagan níos simplí. So, beidh sin ag teacht amach ar Oíche Chinn Bliana, agus ansin beimid ar ár mbriseadh nó ár sos bliantúil. So, ní bheidh aon Gaeilge Weekly ag teacht amach ar, caithfidh mé na dátaí a fháil ceart anseo, ní bheidh aon Gaeilge Weekly ag teacht amach ar an 8ú lá, Mí Eanáir, agus ar an gcúigiú lá déag, níl mé cinnte, tiocfaidh sé ar ais ar an gcúigiú lá déag nó ar an dara lá is fichead, b'fhéidir, yeah, bhuel, seans níos mó go dtiocfaidh sé amach ar an dara lá is fichead mar tá mé, caithfidh mé a lán rudaí difriúla a thaifeadadh agus a ullmhú i mí Eanáir le haghaidh cúrsa nua atá ag teacht amach ar Learn Irish Online i mí Feabhra, so, yeah, ceapaim an dara lá is fichead beimid ar ais really. go dtí an saghas gnáthsceideal agus ansin idir an dara lá is fiche de mí Eanáir agus lár an tsamhraidh beidh taifead ag teacht amach gach seachtain really go dtí sos an tsamhraidh ar feadh cúpla seachtain nuair atá mé ag tógáil laethanta saoire i mí Iúil nó mí Lúnasa so sin an plean so ní bheidh mórán Gaeilge Weekly ag teacht amach agus ní bheidh mé ag labhairt libh arís roimh an Nollaig so mar a dúirt mé bain taitneamh as an Nollaig agus tá súil agam go mbeidh sí go hiontach daoibh go léir agus níos mó. ná aon duine eile, níos mó ná aon daoine eile, ag éisteacht leis an bpodchraoladh Nollaig, Nollaig an-shona do ghach duine as Éirinn ina gcónaí thar lear, nó fiú aon duine nach bhfuil an seans acu chun a bheith ar ais in Éirinn nó chun a bheith ar ais lena gclann an Nollaig seo. A lán daoine ag éisteacht b'fhéidir san Astráil, sa Nua Shéalainn, na Stáit Aontaithe, an Ríocht Aontaithe agus ní féidir leo dul ar ais i mbliana go dtí go hÉirinn, nó b'fhéidir gur as áit éigin eile iad, agus ní bheidh siad in ann an Nollaig a chaitheamh lena gclann. Nollaig shona daoibh go léir, agus tá súil agam go mbeidh sé fós ceart go leor, agus pé rud a bhfuil sibh ag déanamh, go mbeidh sibh in ann taitneamh a bhaint as, agus yeah, go mbeidh Nollaig iontach agaibh go léir. Labhróidh mé libh ar Oíche Chinn Bliana, guys, sin é, slán agus beannacht.